Tionscadal ar fhéilte na hÉireann. Bhí an Máistir Ó Murchú, an múinteoir tíreolaíochta, seasta os comhair an ranga ina gheansaí dubh agus bhí sé ag tarraingt aird na bpáistí ar an gclár bán. Thug sé tionscadal dóibh le déanamh ar fhéilte na hÉireann. An cheist le freagairt ná céard iad na féilte is tábhachtaí dúinn? Bheadh ar na páistí roinnt mhaith taighde a dhéanamh ar na féilte éagsúla a bhíonn á gceiliúradh in Éirinn go bliantúil agus argóintí a dhéanamh ar na bealaí a léirítear tábhacht na bhféilte. Mhol sé do na daltaí gearrliosta de thrí fhéile a chur le chéile agus roinnt eolais a thabhairt fúthu. Bhí sceitimíní ar na páistí tabhairt faoin tionscadal mar b'fhearr leo sin ná bheith ag scagadh tríd an leabhar mór tíreolaíochta le ceisteanna ó na scrúdpháipéir a fhreagairt. Ag deireadh an lae rinne Liam agus Niamh dul siar le chéile ar na treoracha éagsúla a thug an Máistir Ó Murchú dóibh. Ní raibh cead acu ach eolas a bhailiú ó mhuintir an teaghlaigh sa bhaile acu. Bhí sé i gceist aige go mbeadh freagra pearsanta ar an gceist. Ní raibh freagra ginearálta náisiúnta ag teastáil uaidh. Bheartaigh siad go gceisteoidís gach éinne sa bhaile le tuairisc a scríobh orthu. Chuaigh siad isteach chuig an seomra suite agus bhí Mamaí, Daidí agus a ndrifiúr beag, Áine, ina suí ar an tolg. D'fhiafraigh Niamh díobh céard a rinne siad anuraidh le féilte na hÉireann a cheiliúradh. An chéad ócáid mhór dar leo ná Lá 'le Pádraig. Rinne Daidí cur síos ar an mórshiúl i lár an bhaile. Bhí fear gléasta mar Naomh Pádraig, le bata mór caorach ina lámh aige agus éadaí easpaig air. Chuir Áine hata glas leipreacháin uirthi agus chaith sí é ar feadh an lae, fiú agus í seasta ar thaobh an bhóthair ag breathnú ar an mórshiúl. Bhí seamróga agus bratacha le feiceáil ar fud an bhaile chomh maith. Níos déanaí ar an lá, d'fhreastail an teaghlach ar cheolchoirm ina raibh ceol traidisiúnta le cloisteáil. Bhí an fhidil á seinnt ag ceoltóir amháin, na píbí uillinne ag fear eile agus bhí bodhrán á bhualadh ag an tríú ceoltóir. Bhí ceol binn le cloisteáil ar feadh na hoíche agus bhain siad ard-thaitneamh as an lá. B'í Oíche Shamhna an fhéile sa bhliain ab fhearr le hÁine. Rinne sí tagairt do na maisiúcháin scanrúla go léir a chrochadh ar fud an tí, sciatháin leathair, damhain alla agus pumpcainí gearrtha ina measc. Ghléas páistí an bhaile go scanrúil chomh maith, cuid acu mar thaibhsí nó cnámharlaigh nó cailligh agus neart eile! An bhliain seo, ghléas Áine féin mar chailleach. Chuaigh sí amach ó theach go teach ag bailiú milseán óna comharsain. Sheas Mamaí agus Daidí taobh leis an doras le bheith ag labhairt leis na púcaí scanrúla a tháinig chuig an teach agus le milseáin a thabhairt dóibh as na cultacha iontacha a bhí orthu. Uaireanta bhí ar Áine bheith ag canadh sula bhfuair sí milseán. Ba bhreá le hÁine bheith ag canadh, bhí oíche den scoth aici. Thaitin Féile na Nollag go mór mór le Mamaí. Ba bhreá léi nuair a bhí cór seasta i lár an bhaile ag canadh carúl taobh le crann mór Nollag. Bhí atmaisféar iontach ann, leis na soilse ar an gcrann agus na maisiúcháin ar fud na siopaí ag spréacharnaíl. Bhí gach éinne ag siúl timpeall an bhaile go gnóthach ag ceannach bronntanas dá gclann agus dá chairde. Uaireanta bhí cúrsaí craiceáilte thíos baile agus é ag druidim i dtreo na Nollag, Ach b'aoibhinn le Mamaí an chodarsnacht a bhí ann idir na laethanta fiáine sin agus na laethanta ciúine suanacha ó Oíche Nollag go hOíche Chinn Bhliana. Bhí eolas den chéad scoth bailithe ag Niamh agus ag Liam óna dtuismitheoirí agus ó Áine. Bhí neart sonraí tugtha acu agus bhí fhios ag Liam agus Niamh, go mbeidís in ann tuairisc bhreá fhada a scríobh bunaithe ar an ionchur a rinne siad. Bhí nótaí breactha ag Liam ar phíosa páipéir ina lámh agus bhí sé ag súil go mór le tabhairt faoin tionscadal a scríobh bunaithe ar na nótaí. Ghabh sé buíochas mór le Mamaí, le Daidí agus le hÁine agus dúirt Niamh leo gur mór an cúnamh a thug siad. Chuaigh siad beirt suas staighre le tuairisc den chéad scoth a chur le chéile.